wawa ma guys um, amwene ndafunsidwa funso la chilendo koma very important funso ndilonena kuti actually munthu akundipempha eti kuti ndimuthandize kupanga apply kuti ambwezere nambala yake pa whatsapp yomwe yapangidwa ban chifukwa choti nambala imeneyi ndi yomwe amagwiritsa ntchito kwambiri and ayipanga ban Whatsapp amapanga ban ma number and akakupangani ban mmalandira ka message kunena kuti you can not use this number, this number is being banned from using whatsapp. Ma ban ena amakhala permanent kuti akakupanga ban basi apanga ban. Ma ban ena amakhala temporary. Koma choti mudziwe ndi chonena kuti you can actually appeal. Akakupanga ban you can appeal. Okay? Eh, pa app pomwe paja you can click kunena kuti appeal. ukapanga appeal umaika nambalayo ya umasankha ya ku kuika information yonse imene akufuna nkufotokoza chifukwa chimene uku- a- a- aku- a- ukufuna kuti apange review ndipo akapanga review uh, ukapanga appeal iwo aja amapanga review ban ija amatha kuona ngati analakwitsa kapena uh, kuipanga uphold kuti basi iweyo wapangidwa ban okay ah, ndiye choyamba amapanga ban manambala chifukwa chani um, mukakhala pa ma app apa mudziwe zoti ma app awa si anu yayi si anu yayi ali ndi eni ake ndipo eni ake amafuna kuti ma app ake azigwiritsidwa ntchito bwino akhale safe nde choyambirira anthu akakupanga report anthu ena amatha kukupanga report ngati iweyo ukungopanga kutumiza mameseji kwa anthu anthu oti sakufuna kuti iwe udziwapanga contact kaya kuwapanga harass kaya kuwatumizira zinthu zosakhala bwino anthu amatha kukupanga block amathanso kukupanga report. Anthu ambiri akakupanga block ndikukupanga report, automatically system imaziwa zoti nambala iyi ikusokoneza anthu. Ei, zinthu zi nzoti zili kale mu system, zili ndi technology yake, AI mwayidziwa kale, ei, zimadziwa zima algorithms zija kuti nambala iyi yapangidwa block ndi anthu ambirimbiri. It means something is not alright with this number, nde amakupanga suspend temporarily. Mwaona eh? Eh, number one imeneyo. Number two, Iweyo ukutumiza ma message kwa anthu ambirimbiri omwe si ma contacts ako. Eh, eh, eh, WhatsApp ija system imadziwanso kuti uyuyu ndi a are they friends your contacts munasevana ndi ma contacts. Koma iweyo kumatumiza ma message kwa anthu onena kuti si ma contacts ako ambirimbiri spam messages. Spamming ma messages ambirimbiri. Nambala yako imathanso kukhala chani suspended. Eh? Hey. Eh. Eh, zina ndizonena kuti ukutumiza zinthu zoti sizololedwa ya zinthu za sensitive nambala ijaso can be banned eh? eh. apa ndifuna ndikuonetseni kuti ndiye nambala yako akupanga ban ungapanga appeal bwanji uh, sizovuta kwambiri yayi eya ndikuonetseni so mwachisanzo iyi ndi foni yanga ndingopita pa google ndipange contact whatsapp ah, contact whatsapp hmm. Uh, ukapita contact whatsapp ndi imeneyi apa ndalemba contact whatsapp support upita ku yomwe ili pamwamba yoyambirirayi ya yeah. ukapita imeneyi ya contact whatsapp iyi ikubweretsera page iyi okay ikakubweretsera page iyi you go apa contact us of course uyuza foni nanga si nambala yako ija ipanga kale ban so you can use your phone or phone ina or number it doesn't matter komano apapa sindikuyuza nambala yayi wangopita pa pa browser wapanga contact whatsapp ndiye ukapita pa contact us paja ubwera ku page iyi page iyi ukafika apa uyika nambala yako yomwe yapangidwa ban ija okay uyika pamenepa ya usankha pa dziko malawi hey, malawi ilipo ilipo malawi okay malawi ilipo hey. so uyika pa dziko malawi Eyaa iyi ili apayi 265 kenaka apo uika nambala yako ija ndiye ukhale kuti iweyo uli ndi email address eya i think panopa anthu muli ndi ma email address ndiye uika email address yako ija apa kenaka upanganso email address ija uipanga confirm uika kawiri pamenepa ukhale ndi email address yoti imagwira ntchito bwinobwino kenaka ufika apa how do you use whatsapp apa mponena kuti whatsapp yako umagwiritsa ntchito bwanji umagwiritsa ntchito pa kompyuta pa desktop kapena umagwiritsa ntchito pa iphone kapena pa android Eya ngati uli pa android uika pamenepaja usankha android kaya iphone usankha iphone then ubwera apa this is very important apapa ndi pamene umalemba message eya message-yo kachizungu basi eh kachizungu konena kuti dear um, uh, customer support ya whatsapp eh mufotokoza ineyo nambala yanga yapangidwa ban yeah my number has been banned and this is a very important number that i use for a lot of important um, business or, or, or personal uh, communications and i believe kuti mwandipanga ban is by mistake you believe kuti sunapange china chilichonse cholakwika uh, it is by mistake i'm asking for you to review uh, to review the ban okay ndiye ukapanga pamenepaja ukalemba kalata yako ija eh, utumiza amadziwa kuti awawa chingerezi si chili chovutirapo zilibe vuto lembani ndithu mufotokoze mukatero mupanga next eh, ya mukapanga next ndiye kuti mukatumiza mukatumiza akuuzani no kuti eh, mulandira notice ku email kwanu eh, yokuuzani kuti eh, nambala ya ujeni review yanu ija is complete and ukafunanso kupanga check review ija kuti status ili pati kuti amaliza kapena ili complete utha kumabwera imakuonetsa kuti review yomwe unapanga submit ija i- ili, ili is being is being processed Ikatheka ikapanga. Ikangoti yatheka mukapita ku WhatsApp kuja mukakaika phone number yanu mukaona kuti your account has been restored imabweretsa message yoti account has been restored okay not has been restricted or has been barred banned imabweretsa zimenezo ndizotheka eh pa internet pa tiyeni tizichezapo bwino ya osamakonda kupanga forward zinthu zambirimbiri ku magroup ambirimbiri kwa anthu oti s- simacheza eh, ya anthu amakupangani report Eee ambiri simaziwa oti mmapangidwa ban chifukwa anthu akupangani report inu mmangoti mwapita uku kutumiza zinthu kutumiza zinthu anthu amene amakuonani mukutumiza zinthu aja amatha kukupangani block kukupangani report akakupangani block kukupangani report anthu ochuluka inuyo nambala yanu can be banned eyetu ndimangofuna nditero zikomo kwambiri.